n balima facebook jama aw bɛɛ ni su aw balimakɛ idris martinez konipo don ka las'aw ma tuguni su in na su in na an bɛ star en ligne de kɔnɔla la an ni mɔgɔ min bɛna kuma su in na o y'an ka karamɔgɔkɛ usman sherif madan ayidara donc ɲininkali damadɔni b'an bolo ka sɛmɛ ayidarakɛ la n'a sɔrɔ a bɛ se k'o jaabi d'an ma cogo min na voilà donc euh, monsieur ayidara maliyɛnw bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ se k'i présenter u ye en deux mots a fɔlɔ ye min ye ne ye sɛku usumani madani hayidara de min bɛ wele ko basumana ah ok d'accord o faamuyara ee monsieur hayidara an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan e yɛrɛ bangena fan jumɛn ne wolola tamani tamani ye dugu dɔ de ye a bɛ barawuli fɛ arrondissement don aw ko sous-préfet ayiwa sous-préfecture don a duguba ni o ye a kumandan dugu ye o ye barawuli de ye barawuli ale bɛ segu de fɛ segu fɛ ne ye seguka de ye. d'accord o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn i wolola san jumɛn. N wolola en 1955 euh, Tamani cɛkɔrɔba fɛ min bɛ wele ko Muhammadu Madani Hayidara n fa ye Muhammadu Madani de ye u b'a wele ko Madani ne ba ye Mastan Tarawele ye an yɛrɛ b'a wele ko aba parce que an kɔrɔmuso min kɔnna an ɲɛ balo la ale da bɔra ni an bamuso tɔgɔ ye k'a kɛ aba de ye sinon an yɛrɛ ba tɔgɔ ye mastan de mais comme denmisɛnninw y'a wele aba o de tor'a la an bɛɛ b'a wele ko aba euh, ne wolola tamani n y'a f'u ɲɛna cogo min na n fa k'a sɔrɔ den fosi t'a bolo parce que a ye denmuso kelen de sɔrɔ o ye n kɔrɔmuso ye o tɔgɔ tun ye ko fatima u b'a wele ko atumata bon ale fatura joona san tan ni kelen ninnu bɛ san tan ninnu n kɔrɔmuso in banna bon ne ye min k'o la ka sɔrɔ n fa ma den sɔrɔ n fa ye min kɛ ka sɔrɔ a ma den sɔrɔ a taara fɔ san tan ɲɔgɔnna na bon mɔgɔ don mɔgɔ kun min kun diinɛ ko ka d'a ye a cɛsirilen kun don ala ko ale de y'a ŋaniya ka layidu ta ala ye k'a fɔ n'a ye den sɔrɔ den in a bɛ jɛn a kɔ k'a di ala ma pour que a ka ala ka diinɛ kalan ka sɔrɔ den t'a yɛrɛ bolo o tuma bon ala nana ni garisɛgɛ a garisɛgɛ ne na o la a ye ne bɔ a bolo ka taa n bila segu segu ye an ka yɔrɔ duguba de ye région na ka taa n don kalan na yen n ye kalan dɔɔnin kɛ yen fo ka taa se medarisa la fo ka se sixième année ma ka sɔrɔ ka bɔ yen sisan k'a tɔ kɛ dabokalaw ye diinɛ ɲɛɲinini ye fo ka na se hali bi an filɛ yɔrɔ min bon ayidara an y'a mɛn k'a fɔ k'i fa sara k'i to denmisɛnniya la o ko bɛ cogo di bɔn o sira kan n fa yɛrɛ banna k'an to o kalanyɔrɔ de la bamakɔ yan ah d'accord donc euh, an ye faamuyali k'o la sisan an b'a fɛ ka mun dɔn karamɔgɔkɛ ayidara yɛrɛ furula wagati jumɛn tuma min na ne segira ka taa n bamuso kɔrɔ n nana muso furu soixante dix neuf o kɛra n ka muso furu san ye bon ayidara an y'a mɛn fɛnɛ k'a fɔ ko i tun tagara côte d'ivoire aventure la jumɛn de b'i bolo ka fɔ an ye o ko la fin 79 n taara Côte d'Ivoire maintenant n bɛ wajuliw de kɛ n bɛ mɔgɔw bilasira mais ne ye wajuli daminɛ kabini n ka dɔgɔ kosɛbɛ parce que n bɛ wajuli daminɛ tuma min na o y'a sɔrɔ n bɛ kalan na depuis n bɛ medɛrisa la n'an kun bɔra kalanyɔrɔ la n'an vacances bilala an bɛ bɔ segu ka na tamani alors n'an nana tamani an ye fɛn minnu kalan kilasi kɔnɔ n'o ye seliji tacogo ye musokɔrɔbaw bɛ gɛrɛ an na ka an b'a ɲɛf'u ɲɛna wa a b'u kabakoya kosɛbɛ chaque fois u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na ne fa fɛ yen n bɛ seliji tacogow f'u ɲɛna n bɛ janaba kocogow f'u ɲɛna bon denmisɛnnin ka se k'o fɔ o kun bɛ mɔgɔw kamana gan o yɔrɔw la kosɛbɛ kosɛbɛ olu tɛ se k'a dɔn denmisɛnnin fitinin bɛ se k'o dɔn ce qui fait ne ye wajuli daminɛ n b'a f'i ye depuis n san tan ni saba san tan ni naani n bɛ waajuli la n'o ye seliji ɲɛfɔli ye mɔgɔw ye ani janaba kocogo ɲɛfɔli parce que n fa kun y'o de kanu ala fɛ bon n'ala kitira ko a bɛ ko o ko kɛ alors a b'a kɛ ni sababu min ye ale yɛrɛ ala de b'o dɔn bon ne ye waajuli daminɛ ten depuis n ka dɔgɔ bon jusqu'à ka continuer ka continuer ka na Côte d'Ivoire ta ninnu daminɛ ah d'accord o b'a yira k'a fɔ ko effectivement k'i kun taara Côte d'Ivoire mais an b'a fɛ ka mun dɔn sisan i selen Côte d'Ivoire yɔrɔ jumɛn de kɛra i ka dugu fɔlɔ ye an ka dugu fɔlɔ o la o kɛra Daoukro ye bon Daoukro an ye Daoukro kɛ en 79 fin 79 80 kɛra k'an to Daoukro n ka bɔ Daoukro la ka na Bongouanou ka tila ka bɔ Bongouanou maintenant ka na Abidjan bon o kɛra en 81 voilà donc dɔw fɛnɛ ko k'i selen côte d'ivoire k'i tun bɛ moriya de kɛ o ko bɛ cogo di an bɛ wajuliw la an bɛ moriya fana na o tuma jusqu'à fo an ka bɔ yen ka na eh, mali la ka na wajuli dɔ fana kɛ mali la yan bon tuma min na n'an ye wajuliw daminɛ bamako précisément o kɛra o y'a sɔrɔ an tun bɛ mopti fɔlɔ an bɛ wajuliw kɛ mopti an bɛ mɔgɔw bilasira bon an bɔra mopti de maintenant ka sɔrɔ ka na bamako yan bon an nana bamako ka na waajuli daminɛ bamako yan ayiwa a diyara mɔgɔw ye ne y'a ɲini k'a fɔ n bi bɔ yan ka taa an ka village la bamako ka muso dɔw bɛ yen mariyetu ninnu ma sɔn o y'a yira ko n ka t'u fɛ yan k'u bilasira bon entre temps ne y'a f'u ye komi ne ti moriya kɛ tuguni ne ka baara bɛnnen bɛ diinɛ lase de ma bon n'a dun fɔra i ka waajuli kɛ dɔrɔmɛ tɛ sɔrɔ a la k'a fɔ k'i bɛ bamakɔ so sara yan ka tila k'i yɛrɛ balo k'i muso balo non bon gɛlɛya dɔɔnin b'a la o la n bɛ taa sɛnɛ kɛ n fa so yen. non franchement là monsieur ayidara i ye tiɲɛ fɔ yɔrɔ la ni wari t'i bolo i tɛ baara la bamakɔ a vie man nɔgɔn o ye tiɲɛ donc o kɔfɛ mariyetu yɛrɛ ye mun de fɔ sisan ayidara ye. olu y'a yira non n ka t'u fɛ yan komi déjà n bɛ ka k'olu bilasira ka ban olu yɛrɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan n bɛ so min kɔnɔ ni sotigi bɛ kuma olu bɛ jɔ ni so in sarali ye et puis n bɛ dumuni min kɛ n'u seko kɛra min ye ni ala sɔnna u b'o di n ma ayiwa o kɛra en euh, je crois c'était en 83 83 euh, oui fin 83 o kɛra o la Parce que 84 kɔnɔ o yan. Ah d'accord. Donc euh, monsieur Aïdara an bɛ fɛ ka mun faamuya sisan Ansardini in yɛrɛ o tɔgɔ in yɛrɛ bɔra fan jumɛn ni? Bon an continuera ten fo ka na cɛw fara a kan. Bon o jɛkulu in min farala ɲɔgɔn kan sisan k'a fɔ Aïdara an b'i dɛmɛ an b'an seko k'i ye ne y'olu de tɔgɔ da ko El Ansar. Bon sisan kɔni an bɛ fɛ ka mun dɔn ayidara yɛrɛ ye wajuli daminɛ kuma jumɛn ni bon ne ka wajuli daminɛna a mɛnna mais gɛlɛya minnu sɔrɔla la gɛlɛya ka ca k'a daminɛ depuis n yɛrɛ faso la parce que yanni mɔgɔw k'a faamu alors gɛlɛyaw sɔrɔla la bon ka na mopti gɛlɛyaw sɔrɔla la ka na bamako yan gɛlɛyaw sɔrɔla la fo u ye ne yɛrɛ suspend ka n ka wajuli interdit o dama tɛ ka tila ka n ka kasɛti hali n'a yera i bolo i bɛ taa kaso la
ok o faamuyara mais ayidara yɛrɛ ye wagati joli kɛ o cogoya in na n ye san kelen ɲɔgɔnna kɛ o degun kɔnɔ yan fo ala ka na n'a ka dɛmɛ ye alors an balima dɔ bɛ yen ale fana tun ye faama ye ale wulila ka jɔ ni ala ka jɛn ye ka n dɛmɛ taa ni n ye fo minisiri fɛ yen k'a ɲini a fɛ a ka an ka suspension wuli o la o ye suspension wuli an ye waajuli daminɛ o ma tɛmɛ hali kalo kelen kan a tilala ka wuli ka suspension filanan daminɛ tuguni o de tora sen na jusqu'à fo ka taa eh, président yɛlɛmɛ se an ka jamana ma n'o ye musa tarawele binni ye o tuma na o kuma in de k'a daminɛ o la ka se bi ma kɔni n bɛ ka n ka waajuli in continuer cogo kelen de la ala sago sɔrɔ parce que kira fana dɛmɛna kisi nɛɛma b'a ma jamakulu dɔ de fɛ k'a fɔ an bi fara i kan i ka nin wele in a ka se ka yɔrɔ jan sɔrɔ mana ala ye olu wele ko el ansar minnu fana farala ne kan k'a fɔ an b'i dɛmɛ i ka ala ka diinɛ lase an ye olu fana wele o tɔgɔ na tari ala na o barika don u la ayiwa ni o de ye ansaru yɛrɛ daminɛna cogo min na fo ka tila ka na a sigi ka jɛkulu dilan a la ka statutw k'a la ka règlementw k'a la bon fo hali bi a filɛ o cogo kelen na d'accord an ye faamuyali kɛ ansardini sɔrɔcogo la mais sisan an bɛ fɛ ka mun fɛnɛ dɔn bayako dun baya in yɛrɛ bɔra min et puis mun de ye baya ye Baya bɔra cogo min na parce que silamɛ n'i ko n ye silamɛ ye kaban silamɛ tɛ se ka fosi kɛ diinɛ tɔgɔ la fo a ka sɔrɔ dalilu bi silamɛ bolo a la ala ka sira kan ou bien alakira ka sira kan sallallahu alaihi wasallam bon n'an ye ala ka sira lajɛ ka alakira ka sira lajɛ kisi nɛɛma b'a ma an bɛ baya bɔ kuranɛ de kɔnɔ baya ye fɛn ye min sabatilen bɛ ala ka kuranɛ de kɔnɔ o wajibiyalen bɛ ala fɛ a ka jɔn kan bon n'an ye baya yɛrɛ kɔrɔ lajɛ baya yɛrɛ kɔrɔ de ye ko ka feere kɛ sanni ni feere n nana i k'i ka dulɔki feere n ma dulɔki ye kɛmɛ ye a to bi seegin na o n'a ɲɔgɔnna fo a ka bɛn i ka sanni kɛ a bɛ fɔ de ko sanni ani feere o ye baya ye bon n'an ye baya kɔrɔ lajɛ an b'a ye a bɛ fɛn bɛɛ la Parce que hali n'i bɛ baarakɛden ta a bɛ jɛ ka bɛn fɛn dɔ de kan an b'i ta ka bila an ka baara la i bɛ nin ni nin ni nin de kɛ baara bɛ wuli nin heure in na a bɛ jigin nin heure in na bon n'i y'o bɛɛ fɔ a ye n'a sɔnna o bɛɛ ma maintenant a bɛ sɔrɔ ka layidu d'i ma wa n sɔnna n bɛ baara k'i fɛ o kan a bɛ fɔ o de ma baya o n'a ɲɔgɔnnaw bon layidu de don layidu min jɔn b'a ta ala ye ka mɔgɔ k'i seere ye k'a fɔ i bɛ don silamɛya la alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba fɛn o fɛn bɛ yen k'a ta abubakari umaru usman ali ka se sahaba ba wɛrɛw ma u bɛɛ donna silamɛya la ni baya de ye o kitabuw bɛ an bolo u ye baya kɛ kɛcogo minnu na olu bɛ an bolo yan bon ka taa se alakira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ furumuso olu bɛɛ ye baya de kɛ pour ka kɛ silamɛ ye a kitabuw b'an bolo yan a daliluw b'an bolo ka bɔ a yɛrɛ muso la ka taa se a wolodenw ma a ye den minnu sɔrɔ n'o ye olu yɛrɛ denw ye kisi nɛɛma b'a ma o den o den bɛ yen n'i kɔrɔbayara kira ɲɛna a bɛɛ ye nin layidu in ta o o tara tacogo minnu na o daliluw b'an bolo a kitabuw b'an bolo a kɛra yɔrɔ min na a n'a kɛra kɛcogo minnu na olu daliluw bɛ an bolo bon kira yɛrɛ denw kɔfɛ kisi nɛɛma b'a ma a mɔdenw a mɔden minnu donna silamɛya n'o ye hasan ni huseni ye olu yɛrɛ ye baya kɛ kira bolo kɛcogo minnu na f'u bɛ waso n'a ye mɔgɔ tɔw cɛ la o kitabuw bɛ an bolo a kɛyɔrɔw bɛ an bolo o bɛɛ sabatilen don ok eh, sisan an bɛ fɛ ka mun dɔn baya yɛrɛ ye joli de ye monsieur hayidara bon o la baya de ye dɔrɔn ka layidu ta ala ye a bɛ bɛn kumakan ɲɛ wɔɔrɔ de ma a fɔlɔ de ye n ti fila fara ala Bon ni silamɛya yɛrɛ y'a lajɛ n tɛ fila fara Ala kan mɔgɔ o mɔgɔ mana fila fara Ala kan i ye kafiri de ye o tuma na silamɛya b'a jira i la de ko n'i bɛ don diinɛ in na i tɛ boli sɔn i tɛ fila fara Ala kan n'i jɛnna n'o ye a bɛ f'i ye maintenant ko i tɛ sonyali kɛ bon n tɛ sonyali kɛ an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn hali silamɛya yɛrɛ dama tɛ hali mɔgɔ minnu ko Ala tɛ yen u ka luwaw la sonyali interdilen don bon o kɔfɛ i bɛ layidu di ala ma n ti jɛnɛya kɛ bon hali ni an y'a lajɛ kafiriw ka sira kan mɔgɔ sɛbɛ ti jɛnɛya kɛ et puis jɛnɛyakɛla yɛrɛ ko man di mɔgɔw ye o ye fila ye n bɛ ka kuranɛ de ta jate ye mais hali n'an ye kuranɛ to yen n'an ye dix commandements ta dix commandements min ni ala y'a sɛbɛn k'a di nabilayi musa ma n'i ye ahadul kadimi kɔnɔna lajɛ n'o ye ancien testament ye mais a b'a f'u ye ko ala ko musa ma o dix commandements in kɔnɔ kuma fila b'a la ko a ko musa ma kana jɛnɛya kɛ kana sonyɛli kɛ n'i ye jɛnɛya kɛ ou bien i ye sonyɛni kɛ ne ala bɛ n ɲɛda dogo e la i tɛna ne ala ye o fɔra kira musa de ma bon o tuma na o y'olu ka baya ye dix commandements in bɛɛ ye baya de ye mais anw ta kɛra wɔɔrɔ ye o tuma na n ti fila fara ala kan n ti sunyali kɛ n ti jɛnɛya kɛ min tugulen b'o la n ti n den faga parce que fɔlɔfɔlɔ kafiriw u kun tel que makankaw u kun b'u denmusow de minɛ ka don dingɛ kɔnɔ k'u faga parce que ko denmuso wolo ti fɛn ye bon o la ala ko n'i bɛ don silamɛya la fo i ka layidu di k'a fɔ i t'i den faga a duurunan n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ o kɔrɔ ye n ti namara kɛ kɛcogo si la alors mɔgɔ ɲɛ bɛ na o mɔgɔ ɲɛ tɛ na o a kɛra wari namara ye o a kɛra sanu namara ye a kɛra muso namara ye a kɛra nkalon namara ye o n ti namara yɛrɛ kɛ fiyewu o y'a duurunan ye a wɔɔrɔnan i bɛ layidu di k'a fɔ n pɛrɛlen don ka bila ni kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam n'a ye n bila baara o baara la baara ɲuman na ne pɛrɛlen don k'a kɛ bon o tuma na an b'a faamu yan n'i ye kuma in yɛrɛ tonen bɛ fɛn hakɛ min kan n'i y'o bɛɛ jateminɛ i yɛrɛ b'a ye silamɛya yɛrɛ dama tɛ dɛ hali mɔgɔya yɛrɛ ɲuman tɛ se ka taga nin fɛn ninnu wa dalilu minnu b'an bolo n y'olu f'u ye déjà kira ka sahabaw y'a kɛ a musow y'a kɛ a denw y'a kɛ a mɔdenw y'a kɛ bon olu bɛɛ ye fɛn min kɛ ka kɛ silamɛ ye walima k'u ka silamɛya saniya k'a sabati n'a ye an yɛrɛ b'a dɔn n'an ko an bɛ kɛ silamɛ ɲumanw ye an ka silamɛya tɛ se ka taa abada fo an k'a fana ta ka fara an ka baarakɛminɛnw kan pour que a bɛ se ka an dɛmɛ ka an kisi lahara don cogo min na o baya in de an y'o lase o kɔni kɛra mankanba ye i b'a fɔ dugukolo bɛ meleke bi mais alhamdulilayi tiɲɛ bi laban tiɲɛ de la bon karamɔgɔ ayidara an y'a ye k'a fɔ ko polimiki cayalen don mɔgɔ caman bɛ karamɔgɔw la minnu bɛ k'a fɔ ko bayako tɛ tiɲɛ ye mun de bɛ ayidara bolo ka foli dɔw yɛrɛ karamɔgɔ yɛrɛ dɔw bɛ yen olu k'u ye kuranɛ durusi daminɛ ala k'u dɔw ma deli ka baya yɛrɛ mɛn parce que u b'a kalan ten dɔrɔn ka tɛmɛ a kan u t'u jɔ hali k'u miiri a la a kɔrɔ ye ten bon mais an nana développement kɛ min kɛ o de kɛra kojugu ye sa mais ni karamɔgɔ min nana i c'a la o bɛ t'i jɔ ni min nana i c'a la o bɛ t'i jɔ parce que ala ka dɛnɛn don n'i wolola la i b'i jɔ de i da bɛɛ ye kule ye nini ye min ka di i b'o fɔ mais ala ka tiɲɛ tɛ se ka yɛlɛma Alors, n bɛ min f'u ye baya kan kuntaa surunya na, o y'o de ye Ala sago i sago. D'accord, monsieur Ayidara, vraiment, an b'i fo i ka wele jaabili la. Sabula, a kunpan tun bɛ an na kosɛbɛ wa an tun b'a fɛ ka caman dɔn Ayidara ko kan. I nana an ka wele jaabi su in na. A diyara an ye kosɛbɛ. Donc, Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Hakɛto b'o kan. Salala Mahamadu.